An balimaw ni an kanubaw ni waati in na aw bisimila ka bɛn aw sigiyɔrɔ n'aw kɛyɔrɔ ma diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la vie et conseil jɛmukan n'o ye ɲɛnamaya taabolo ni ladilikan jɛmukan ye jɛmukan min kɔnɔna la Fawozi bɛ dili kɛ aw ma ɲɛnamaya taabolo caman caman ni ladilikan caman caman bi baro fana ni bɛna tali kɛ fɛn min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye jogo dɔw bɛ an ka sigidaw kɔnɔna la a kɛla sababu ye k'an ka sigidaw tiɲɛ ka tila tuguni ka sigiɲɔgɔnw yɛrɛ fana nege bɔ ɲɔgɔn na ni ala sɔnna ma baro bɛna boli o de kan inshallahu taala n hakili la aw bɛɛ lajɛlen labɛnnen de don an bɛ tɛmɛ ni baro ye an balimaw anw bɛ ka kuma jogo minnu kan ni a man ɲi an ka sigidaw kɔnɔna la an yɛrɛ fana sigiɲɔgɔn fana ni ɲɔgɔn cɛla la ni a man ɲi a fɔlɔfɔlɔ o ye jogo jumɛn de ye o le ye n balimacɛ n balimamuso ile sera ka lu lɔ miliyɔn mugan miliyɔn bi saba miliyɔn bi naani nka ile ka ɲɛgɛnji ani i ka wuluwuluji olu de bɛ yarala karitiye kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la mɔgɔw bɛ taama-taama nin na a bɛ kɛ sababu ye u b'a gazi sama a b'u bana sumaya b'o minɛ silamɛ baara tɛ i kan k'a dabila cɛlaka ani musolaka a dɔ fana ye jumɛn le ye tuguni i bɛ taa mɔgɔ dɔw sɔrɔ minnu ka lu lɔnin bɛ gidɔrɔndala yɔrɔw la olu bɛ tiyo le sama ka bɔ u ka lu kɔnɔ fo kanivo yɛrɛ kɔnɔna la ɲɛgɛnji wuluwuluji nin bɛɛ lajɛlen bɛ jigin kanivo kɔnɔ n balimacɛ n balimamuso mɔgɔw sigilen bɛ u bɛ ka feere kɛ siradala yɔrɔw la mɔgɔw yɛrɛ fana bɛ taama taama la o yɔrɔ tɔgɔ la yen ile b'o baara min kɛla o gazi bɛ wuli ka mɔgɔw minɛ a b'u bana i bɛ ka baraji le sɔrɔ walima i bɛ ka jurumu le sɔrɔ o dabila n balimacɛ n balimamuso o tɛ silamɛ baara ye a dɔ fana ye jumɛn le ye n balimacɛ n balimamuso o le ye i bɛ taa mɔgɔ dɔw yɛrɛ sɔrɔ cɛkɔrɔba san mugan san bi saba san bi naani ile de bɛ yalayala la mɔgɔw ka lu lɔni la ka t'i lɔ ka sugunɛ kɛ mɔgɔw ka kogo lɔnin na fɛn min tɛ bɛn i ma kan'a kɛ mɔgɔw la walima dulenw kɔrɔ yiriw kɔrɔ a yɛrɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye gidɔrɔndala yɔrɔw yɛrɛ la mobiliw ni ɲɔgɔn cɛla la i bɛ t'i lɔ i cɛkɔrɔba ka ɲɛgɛnɛji kɛ WC public banna wa i donna mɔgɔ dɔ ka lu kɔnɔ k'o ye ɲɛma bɛ don ɲɛgɛn na wa muso kundan fana ni i bɛ taa muso dɔ fana ni sɔrɔ nin baara n'o b'a kɛ o bɛ t'i dɛn kɛrɛfɛ k'i sonsori ka ɲɛgɛnɛ kɛ piya a tɛ siran a tɛ jɔrɔ e ala n balimamuso danbew banna dɛ n balimacɛ danbew banna dɛ an k'an hakili to an yɛrɛ la an k'an hakili to an yɛrɛ la a dɔ fana ye jumɛn le ye i bɛ taa cɛ dɔw sɔrɔ walima muso dɔw sɔrɔ ale de bɛ ɲamaɲama cɛ ka bɔ a yɛrɛ ka da la ka n'o bɔn wali da la k'ile ye silamɛ le ye fɛn min tɛ bɛn i ma n balimacɛ n balimamuso walahi kan'a kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na kan'a k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na a dɔ fana ye jumɛn le ye i bɛ taa cɛ dɔ sɔrɔ ile cɛkɔrɔba san mugan san bi saba san bi naani i bɛ taa ile sɔrɔ ale le kɛlen bɛ ka faniw don a yɛrɛ la k'a yɛrɛ ja o la yen pantalon jani duloki jani a yɛrɛ la n'i kumana ko près de corps n'i kumana k'ale bɛ kamalenya le la e ala k'i tele kɛ k'i denw tele kɛ k'i b'i mamadenw tele kɛ e n balimacɛ nin dabila sa fani don fani min b'i farikolo lafiya bonya ni karama bɛ min kɔnɔ n balimamuso a b'o cogo kelen na i musokɔrɔba i le bɛ fani kɔ ciniw don i disiw bɛ kɛnɛma i worow bɛ kɛnɛma k'o ja i yɛrɛ la ka tɛmɛ tuma dɔ la yɛrɛ muso furuni don n'i kumana bɛ lɔ k'ale bɛ k'a yɛrɛ entretenir ka kilasi k'a yɛrɛ la o ye mun kilasi ye i bolo la i kun na n balimamuso k'i tele kɛ k'i denw tele kɛ k'i bɛ tila tuguni k'i mamadenw tile kɛ n balimamuso nin tɛ jogo ɲuman ye silamɛya yɛrɛ bila kɛrɛfɛ adamadenya yɛrɛ la kɛ bonya tɛ nin kɔnɔ n balimamuso fani don fani min bonya ni karama b'a kɔnɔ i farikolo bɛ lafiya fani min kɔnɔ i kan k'o le kɛ ala ka faamuya di an bɛɛ lajɛlen ma a dɔ fana ye jumɛn le ye i bɛ taa mɔgɔ dɔw sɔrɔ yen baara wɛrɛ tɛ ale la dɛ ka sigi gɛrɛndaw la muso gɛrɛnw walima cɛ gɛrɛnw o bɛ mun kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ tɛmɛ o b'o ka journal kalan k'o kɔrɔfɔ o n'a ɲɔgɔnnaw n balimacɛ nin dabila taa dɔ kɛ e ala i bɛ to nin naani kɛ han i bɛ sa nin ɛgiriya le ye i tɛ bɔ i yɛrɛ la o musow yɛrɛ fana ni bolofa kelen b'olu ta kan e ala an ye siran ala ɲɛ sa an ye ninnu jogo ninnu dabila n balimamuso kɔrɔfɔliba nafa t'a la a ye taa baara kɛ a dɔ fana ye jumɛn le n balimaw i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ ɛ ala a ɲɛ b'a sigiɲɔgɔn na tɔɔrɔ la ɲani la degu la a bɛ se k'a dɛmɛ kuma dɔ la ni hakilina ye a bɛ se k'a dɛmɛ kuma dɔ la n'a to fanga ye a bɛ se k'a dɛmɛ kuma dɔ la ni nafolo ye nka a b'i ban k'i sigi ko an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko c'est moi j'ai cherché mon argent n balimacɛ n balimamuso i ka bi lɔn nka i ma sini lɔn dɛ n'i ma sa ko bɛɛ juru b'i la dɛ an ye ɲɔgɔn dɛmɛ sigida kɔnɔ olu le ka ɲi an ye ɲɔgɔn bila sira kan ka ɲɔgɔn sɔn hakili la olu le fana ka ɲi a jogo dɔ fana ye jumɛn le i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ ale le bɛ yen dɔrɔn ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na ka jamanadenw kun kari ɲɔgɔn na ka kabila fila kun kari ɲɔgɔn na ka balimaw bila ɲɔgɔn na ka sinjimaw bila ɲɔgɔn na ka terimaw bila ɲɔgɔn na ka dɔ monter a fa kama ka dɔ monter a ba kama ka dɔ monter a cɛ kama diɲɛ lɔ ko ne bɛ a jabɔ la n cɛ la dɛ n'i m'a jabɔ i ta nin na a tɛ k'i sago ye e ala n balimamuso nin dabila baara ɲuman tɛ nin ye n'i bɛ seli bɛ sun bɛ heji n'i bɛ nin baara kɛ la walahi n'i ma nin dabila ala b'i jangata dɛ n balimamuso ala b'i jangata dɛ n balimacɛ an ye ɲɔgɔn bila sira ɲuman de kan an y'an ka sigidaw lalaga an y'an ka sigidaw lalaga olu le ka ɲi an bɛɛ lajɛlen ma hasidiyaba nin an y'a dabila ɲɛngoyaba nin an y'a dabila teri caman caman tigi nin n balimacɛ o dabila terimuso caman caman tigi n balimamuso nin dabila teri min n'a tɛna kɛ sababu ye k'i ladi k'i bila sira ɲuman kan ka alako kuma f'i ɲɛnɛ walima ka relation ɲuman dɔ lase i ma nafa t'o teriya la n balimacɛ nafa t'o teriya la n balimamuso mɔgɔw bɛ donna ni mɔgɔw ye le ka mɔgɔw yɔrɔ tiɲɛ bi mɔgɔw ka intimité ko o to yen jɔrɔ i yɛrɛ ta la to bɛ bɛɛ ka so dɛ mais tellement ninnu jogow kɛlen bɛ k'an ka sigidaw fa bi fo ka mɔgɔw yɛrɛ lɔgɔbɔ ɲɔgɔn na ka bɛɛ kɛ hasidi ye ka bɛɛ kɛ ɲɛngo ye dɔ tɛ dɔ ka hɛrɛ fɛ fo a yɛrɛ ta dɔ tɛ dɔ fɛ fo a yɛrɛ ta si mako tɛ si la sigidaw nɔgɔnin bɛ an bɛ gouvernement accuser u tɛ baara la u tɛ baara la a donna tan a bɔra ten alu yɛrɛ min bɛ a ka sigidaw la a ka saniya wa alu yɛrɛ de kan k'a ka sigidaw saniya k'a hakili to a yɛrɛ la ka mɔ ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o le bɛ sigi diya o le bɛ lu diya o le bɛ dugu diya o le bɛ jamana diya ni kuma janyana ka dama tɛmɛ n balimaw a bɛ lɔgɔ bɔ n'an sera nin yɔrɔ la an bɛ baro sunzori yan yɔrɔ la yan aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw ni ce aw minnu bɛ k'an filɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la aw ni ce aw yɛrɛ ye ala k'an n'aw bɛɛ lajɛlen sara kayira la n'an sera nin yɔrɔ la an bɛ rendez-vous di aw ma semaine wɛrɛ yani o cɛ ala k'an n'aw bɛɛ lajɛlen kafo hɛrɛ ma an bɛ se nin yɔrɔ la an b'a fɔ assalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu wa shukran